These are the issues that you should be following up on. Okay, nkhani yoyambirira ndi Amaryllis Hotel ndi Reserve Bank of Malawi. Uh, chomwe tingaziwe nchonena kuti anthu akhala akuba ndalama mu njira zimenezizi kwa nthawi yayitali. Um, nthawi imene amapanga zimenezizinso ya 2024 I think uh, if not earlier 2023 ndaiwala um, mene uh, pension uh, trust fund the public service pension trust fund imagula sigelege hotel imene pano inasanduka royal chanchani chanchani tinanenanso kunena kuti yayi hoteloyo ikudula kwambiri mtengo wa hotelo imeneyo sikuyenera kufika penepopo ndi times two or three pa mtengo umene mwayikawo uh, boma la chakwera uh, under the pension uh, trust fund anagulabe hotelo imeneyo ndipo ndalama zimene anaba you know azibale ake ach- ach- achilima amene amayendesa chuma cha chilima mukumuziwa inu munthu amene iye anakhala akupanga madilu ndi chilima chilima uja ali ku airtel so chilima saulos chilima malemu chilima anayamba kuba kalekale kaya anthu amene sumamuziwa koma ambiri sumamuziwa he started making deals ali ku airtel when he was running the project mr money he was rebranding Airtel he used people madobadoba a pa town amene ankapanga naye deal imene ija anthu amene mukuwaziwa bwino achilima a saulos chilima inetu ndimakuuzani mmene zinthu zili ndi ameneso amapitiriza mpakana pano kagulu kake kumapanga kumayendesa chuma cha chilima ndi amene anabaso ndalama za boma kuzera mu sigelege deal time ija chilima ali moyo i think imene amapanga yeah amene amapanga deal ya sigelege chilima anali amayiphula ka chilima amatenga muzake chilima anali ndi ndalama za ndifake okay before chilima died if you don't know chilima was buying materials from china was buying materials from china one of the reasons why achakwera analola kunena kuti chilima kuti amangidwe uh, the vine has it that chilima had money more than chakwera in terms of uh, anapanga accumulate ndalama zambiri kwambiri kuti kampeni chilima uja sa- chakwera sanakayima ati kuti alimbane ndi chalichi ndifake anthu amakhala bedi kuti ah, kodi kodi imfa yake inayenda bwanji chifukwa china zoti in terms of power so chilima uja anali kale mfana wa look sharp you know mfana wa look sh- look sharp anaonera kuti mfana onena kuti anthu amamufira anali marketer iye uja amaziwa kuzipanga kuzigulitsa he was very good and when it comes to chilima ndi chakwera simungapange compare if chilima just had two years anakangonena kuti ah tonse alliance tanjiyenda alamulira zaka zitatu chilima atalamulira two years zinthu zinakasintha chilima uja kuba nde anakaba kwambiri kuposanso chakwera koma zinthu zake zinakasintha That's the difference between Chakwera and Chilima. Late Chilima. But apart from those goodness, those positives, Chilima anali wakuba. And there is evidence. Kesi mene achanka ka um, masa, achanka ka anaibanga withdraw ku parliament. That case has all the evidence i have the evidence i saw the evidence munthu amene uja amene amakamangidwa anatenga ndalama kwa Sattar zimene zinali zolakwika and zinali zopanga so ukaonanso defense yawo imene Khumbo Soko achina Theu achina Emmanuel Theu achina Bright Theu amapanga amabweresa pamene paja achina i think uh, kaphale senior counsel defense yawo inali ya kamikaze mumaziwa kamikaze bomba la tinkeani you know uh, suicide bomb what they were saying they were not say, sama, what was going forward was kunena kuti amafuna aulule zomwe zimachitika ku council um, malawi defense force council malawi defense force council ndi ka kabungwe ka ma general ma army generals imene chair wake amakhala president in this case anali chakwera so chilima had information and anali ndi documentation za zimene zimachitika kumenekoko and who was giving the orders in terms of the, the, the, the deals or else uh, the expenditure uh, uh, the, the, the uh, mapurchase a zida za nkhondo ndi zina zotero zomwe military imapanga mu period imene jayo so chilima was saying ndizitusatu zinthuzi That's the reason why uh, they made a deal ndi Chakwera kunena kunena kuti izi zitani zitusidwe kuti I mean kuti kesi tangoipangani withdraw because they didn't want that to come and amene anapereka pressure sanalinso Chakwerayo anali ma general ma army general chifukwa chani ukaona bwino bwino Chakwera corruption ya Chakwera eti and that's where Chakwera is ndiyonena kuti ena amapanga corruption akapanga corruption amakampasano iyeyo cha ndalama koma chakwera was never in my investigations and what i know chakwera was never um, pamenepopo yeyo mm, mm, mpoto wanyama uli chonchi iye ndikumatenga chonchi iyayi chakwera ucha amasakhalapo khalapo ndikuti ndichite kutchula maina aminista chanchani atenga ujeni nthuli 5 atenga ziwiri ampasa chakwera ndikuti chakwera waika waika apa kenako aminista achanchani atenga chanchani akatenga nthuli 10 ndikuti atenga 4 ampasa chakwera Means, nde mukaona choncho chikuwonetsa kuti in the end the, the biggest beneficiary of the corruption under government ya chakwera ndi chakwerayo koma chakwerayo wasn't directly involved so achina mumba aja achina vitumbiko mumba you know vitumbiko mumba they have been stealing na ndi Nick Chakwera there's all evidence is there they can't explain their wealth even when they were in government when they were doing interviews they're not even clever about it you know they, they're not even clever about it they, ndi mbava zonena kuti um, zilibe plan zimangoona kuti iyi zindalama zitha kutuluka chonchi amalawi mukumayiwala msanga immigration kuti mupeze passport how you suffered how people have been suffering i don't think panopa zinthu zasinthiratu koma pali ka hope komano if you mukaphethira mavuto aja akhala worse and they will just be saying akutiakuti anaononga kuti muzivutika chonchija

mapenshoni awo kugwiritsa ntchito kugula tizinthu tosaoneka bwinobwino koma kutiyika pa mtengo waukulu chonchi zindalama phwamwamwamwa sizinayambe lero so amaryllis hotel kugula kwa amaryllis hotel ngakhale uh, reserve bank amene anasankhidwa nthawi so tiziona kuti reserve bank amene anasankhidwa ndi achakwera kodi ndi amafuta ndi andani amenewo ndi amenetu anakana kunena kuti ayi hoteloyo 47 billion ndi ndalama zambiri kwambiri business imeneyo tigula chani tigula mphaka uh, tigula business imeneyo ndiyoti chikampulikire uh, ah, itiwolera siziyenda ameneyitu reserve bank manager uh, Reserve Bank governor wa Reserve Bank amene anasankhidwa ndi achakwera ndinazanena dzulo mmene ndimakamba za amalitiri kuti ifeyo lero tikuyenera kukhala amalitiri omenyera nkhondo ya chani kodi ya ya corruption komanso umalitiri wathu siti sitifa we not going to lose our, our lives because tiziyuza safer weapons like facebook titha kukhala kuti ali ngati kuno ndikumaponya zipolopolo zipolopoloza nkumagwira ntchito ena nkumanena ah pa facebook po koma pa facebook potu zinthu kutani kodi zikutheka ndithu ndipo zitheka um, 47 billion ndimakamba kuti one of the positives about chakwera government amasankha anthu oyenerera mwambiri mwambiri amasankha the right people the only problem is kuti samalola kuti anthu aja apange decision chifukwa iyeyonso analinso munthu wombwambwana wokanika kupanga decision so ndikudabwa kuti posankha apa nde zinakhala bwanji koma paja anayamba ndi achilima anyamata ochenjera down so achilima aja uh, mwina anathandizirapo chifukwa

andi majaji onsewawa amene ali okubawa a lina chikopawa chuma chimene apanga accumulate kaya ali moyo tikwanisa kuwapitisa kuchichiri kaya ati, ati, atimwalirira munjiramu uh, of course amene omwalira sadziwika aliyense atha kutisiya sikunena kuti amenewa nde amene atitisiye atha kuzakhala mpaka na zaka 100 mulungu amakhala ndi njira zake azaone judiciary yopanda you know yopanda nyasi judiciary yabwino in fact akuyenera kuti asungidwe moyo wautali anthu amenewa komano inde zitachitika mwasoka kuti atisiya chuma chawochi tikuyenera tichipange recover the fact kuti amwalira sizikuti nde kuti basi zimathera pompo ayi uh, pali trust uh, fiduciary obligations zimene timayuza m'malamulo okuyang'ana ndalama ndalama trust imasowa mwina ndalama siimasowa it is even ndalama zimene anaba uh, chair a Bakili Muluzi titha kuipanga trace lero ndi ma profit ake pano kuipeza lero titakhala kuti dziko lathu tikufuna kupanga zimenezozo we want to recover ndalama zimene anaba Bingu wa Mutharika tikhoza kuzipanga trace ndikuzipeza ndikuzipanga recover if we are serious as a nation ndalama zimene anaba Joyce Banda the same way ndalama zimene anaba uh, ngati uh, APM nthawi imene first term ija ngati zilipo tithanso kuzipanga trace pano kuzipanga recover za Chakwera ndi nzamwamwamwa tikuzidziwa zili fresh panopa zili fresh tikhozanso kuzipanga trace so we just need all these things mapokoso onsewa ma conundrum onsewa we just need to first fix the judiciary ndi ine chimene chimandisangalatsa nchonena kuti zimakhala bwino anthu kuwaonesa kunena kuti Uh, tisamanamizane asitapange pretend so i have put the president of malawi the former presidency and all uh, people that have got responsibility to fight corruption and people that we pay we pay them through tax yathu uh, to fight corruption taika pampeni kuti aonekere kuti anthu asikuti amafuna kuthana ndi corruption its just lip service So kuyambira 2024 ichi that's, that's what we, we expose them to the point where it's very uncomfortable for them because tayika campaign ponena kuti um, zikuchita kuonekera kunena kuti anthu athu sikuti cholinga chawo ndichoti athane ndi katangale koma iwo onse alimomo they are benefiting from the corruption Amaryllis 47 billion boma la Chakwera uh, mafuta o governor wa nthawi imeneja anakana 2024 ndiye munthu uzati 2025 47 billion inali yambiri mu 2024 mmene mu 2025 130 billion inali yochepa kapena inali yokukanizika so you can see kuti umbava amene abweresapo awa ab- ab- ab- a APM a leadership ya APM attorney general reserve bank governor ndi minister of finance mwanamveka ndi uvava um- umbava wantu wa galu umbava wokuti i don't care why have i mentioned now the governor and the minister of justice at first maungamba za frank mbeda the attorney general ndimadikira tione reaction ya anthu amene wawa a minister ndi a Partridge. A minister a Mwanamvekha ndi a Partridge a reserve gov- a governor. Mmene apangira behave zaonekera kunena kuti anthu amenewawa dzidwa ali momo. Chifukwa ndalama singatuluke ku reserve bank kuja. Anyhow, akuyenera kuti a Partridge wa akhale ali momo. uku a minister of finance sizingathekenso ndalama kutulusidwa ina iliyonseyo especially ha- ah, 90 billion mpakana kutuluka 90 billion a minister of finance osakhuza you should go back to Hansards or the the parliamentary tv, uh, TV mukaone zimene anayankhula a minister zokhuza Amaryllis Hotel zinali zosagwira mtima sanaoneke okhuzika sanaoneka amangu mangu ine what i was waiting from you a honourable Mwanamvekha and mundiyankhe anthu ankhani mupite mukafunse mukanene zoti Kamangila akunena kuti he expected you to say one statement which is all institutions financial institutions gwirani ndalama zimenezi ndalama zimene zinatuluka zigwireni freeze those accounts freeze all those uh, financial institutions gwirani zimenezozo ndalama zisasunthe that's what i expected Mwanamvekha to speak in parliament but he didn't do that because he's part of the deal Yeah, so uh, Mwanamvekha you should clear yourself gwirani ndalama zimenezizi uh, a Partridge chimodzimodzi timakalata tanu tija tinali tima smoke screen screen ah ineyo motere motere ah kum- mundiuze chifukwa choti ndisakupangeni punish according to financial uh, act come on eh, there's no there's no reason that's why mpaka na panopa Chizaso sanayankhe china chilichonse Chizaso should be arrested 90 billion yathu ili kuti 90 billion imene ili simuitenga simuinunkha akuluakulu eh, 90 billion imene sino iyi tinayipulumusa basi um, mungopezeka kuti mwatupa manja iyi muotcha nayo manja ngati in fact uh, apm is being too soft because by now mumayenera kukhala kuti mwaotcha kale manja ndipo panopo we are being patient with apm sitikufuna kumpanga accuse kuti nayenso ali part of the deal chifukwa tikuona kuti zoyankhula zake zili ni moto ndithu komanso tikuona kuti akumaonesa kunena kuti munthuyi ah, munthuyi there's something that he wants to be done in this country he wants the country to be different so we, we are giving apm nthawi kuti tiziona koma apm akunena kunena kuti 90 billion mubweze Uh, ndipo zausilu amadana nazo ana Chizaso ayankhe milandu pa nkhani ya kutulusa ndalama awawa attorney general afotokoze a attorney general kalata yawo anena kuti muone izi ah, muone izi muone ndipo mukaona zimenezi you should deal with them they didn't say even maybe you can do but he said you should deal so you should read kuti analinso nawo ali momo ndipo amaonesesa kuti business cheta itheke Anyamata a Amaryllis Hotel tikuwadziwa pamene amakhala you know, we know their bank accounts, we know ndalama zimene amazisunthira. Whatever they are going to do, ndalama zitizipeza. And isi sitikufuna kuti timve zina ayi, koma tikufuna kuti Reserve Bank ipange recover ndalama zathu. Reserve Bank is run on uh, taxpayers money. Ma transactions ena aliwonse Reserve Bank imapanga follow, imapanga approve. So there's no way ndalama zimene zingapange disappear. You have to give us uh, ali naye pemu asati asatilapulemu hayi asatilapulemu amene tikumpasa mpata we are giving uh, katanga is killing malawi it has been killing malawi pano pala malawi tu we are trying to resuscitate it but malawi malawi is dead malawi is dead when you look at malawi the affairs dziko lonena kuti lili pa sick bed yakhala pa, pa, pa vegetable state for a long time now we have to give it life koma anthu ena akebe sakufuna kuti zimene zichitike nde zili kwa inu amalawi kupitiriza kuti dziko lija likhale choncho koma its time its time uh, nthawi yakwana yokha nthawi imakwana Amaryllis Hotel Reserve Bank of malawi and attorney general make sure kunena kuti ndalama zathu 90 billion mubweze Ah, ngati mwadya kale ndalama zimenezo muzisanza ife timaziwa masheya anu amakhala ayenda kale papapapa tikulandani manyumba anu anthu ake nonsenu muli ndi zimanyumba tikuziwa manyumba anu muli manyumba muli ndi investment ya- ya- yambiri so mumveretu sikuti tinayiwala nkhani ya msb imene munagulisira banki yathu ndipo munagulisa kwa Thom Mpinganjira sikuti tinayiwala ndaonanso Thom Mpinganjira ali busy afunanso abenso Kamuzu stadium koma ku Malawi kuno akuti atenge stadium e e if you thought Mpinganjira was rich so ndikuuze net tikathana ndi judicial aid ndizakuyalirani bwino Thom Mpinganjira masamu amene apanga Thom Thom Mpinganjira umbava wake unayamba kalekale you know koma si lero sitikukamba za Thom tikukamba za Amaryllis Hotel anthu amene a Amaryllis Hotel kodi dziko la ujeni ya Malawi ba boma la Malawi likufuna Reserve uh, hotel izitani nawo like like why would you want a hotel like you

akhala chete kwambiri akutafuna chibanzi chachikulu kwambiri that's why they are being quiet there, there's no any other explanation you can't be playing with this nation like this like i wonder ndikamaona corruption ina imene imachitika ndili mwana kuti ndili mwana umachita fasini sumazindikira pano pamene ndikuzindikira funso langa ndikunena kuti makolo athu inu anthu amene akuluakulu how have you survived in the face of this corruption how, how do you go to bed mwa- mwa- zi- mmakhala bwanji kumalola kumaona corruption imene ikuchitika kusapangapo kanthu and basi moyo nkumangopitirira ndikumadya nsima ija ndikumanyambirira mpaka kunyambirira mbale ija msuzi wonse kumwera how because some of us zinthu zimene izi tikaziona mtima uwu umabwera pakhosi apa you know like mtima uwu umabwera apa timakhala ngati mbatata ukamadya mbatata ija ndiye yakutsamwa pakhosi that's how we feel

90% ya anthu amene amagwira ntchito mboma ndi anthu amphawi, ndi anthu amene amalimbikira ndipo ndi anthu kuti amavutika. Ndi anthu onena kuti even kuti agule galimoto it's not easy, it's a big achievement kuti apange aseve. Ambiri akudalira uh, katapira, ambiri akupulumukira mwina uh, akulima ako mwina mwake kuti chakudya chokha sakufunika kuti agule, koma munthu akugwira ntchito mboma molimbikiranso these people when they retire ndi amene mukuwabera ndalama zawo fa mabiliyoni amene anthu amene am- ndi it means kuti pension yawo imayenera kukhala yabwino kwambiri than it should be so there are a lot of pru- prudential issues that we're dealing with even before talking about Amaryllis Hotel being bought kuti anthu afuna agule athawise 90 billion imeneyi even before talking about ndalama za sigereke

with your union how are you allowing one person kuti asokoneze tsogolo lanu how are you allowing kuti anthu azimwalira asanalandire ndalama zawo uh, za pension zokuti azilandire zomwe amayenera kulandira popuma ntchito pamene anthu akugawana mabiliyoni anthu oti they don't even need the money you know the anthu oti ali ndi chilichonse this has to stop uh, apatridge ngati mufuna kuti uh, timvane bwinobwino ta- ndalama zibwerere tifuna tizione ndipo sitifuna zija za achina Thabo zonati ah, ndika- ndinga- ndikatenga ndalama imeneyoyo ndikabwerera chanchanchancha sitifunanso za sitifuna ma promises we want the money eh, to be back imene munayipitisira ndikhulupira kuti tamvana Number two, Judicial Service Commission. Ndimafuna kukamba za Judicial Service Commission. There has been a floating of uh, an advert yonena kuti akuyitana anthu amene ali ndi kuthekera amene ali qualified kuti apange apply kuti uh, apange apply for position ya ujaji uh, uja majaji akufunika ku Blantyre, ku Mzuzu, ku Zomba ndi ku Lilongwe.

Uh, kuti kumapanga fight on principle it's like you trying to tempt other people to create space for yourself one second being an activist being able to write a post about Amaryllis hotel uh, transaction ija ndikukhota zinthu ndikusinthiratu ndalama zija ndikupeza kuti anthu aja kuoneka kuti ndalama zikuwapulumuka 100 billion that's not a joke that's a lot of influence

Koma chimene anthu sakuganiza nchonena kuti the moment akuti tangotumizani CV yanu kwa HR council musalembenso kalata ena akuti iweyo usalembenso application ungonena kuti dzina lako kuti inenso ndikufuna nawo basi that's enough no i'm not going to get to be involved in a public office

activism. Our NGO work has been very limited and narrow. And also we personalize advocacy ku Malawi. Vuto lake ndi limenelo ma NGO, NGO ina iliyonse imakhala ndi ndani ndi munthu wake. Ah, tikakamba kuti chakuti chakuti ah ya Kamangira imeneyo. Eh, Reprieve ah ya Kamangira ya ujeni. Ya Michelle J.

making the political party into a political party of an idea kuti chipani chichi an idea yake ndi yakuti osati chipani chichi nkhope kumakhala ya munthu nkhope ya chipani izikhala the principles the, the, what they stand for you know you know when you talk about Democrats you know you, you think about Democrats ah, this this maganiza za

need to be seen with the face ya ma principles ake judicial service commission mukundisokoneza atu fatu mumakamba za ujaji ineyo sindingapange zimene anapanga mtambo timothy mtambo he made a big mistake you know uh, leaving uh, city okay alesi atapanga decision you know akuchambirira he has a right he had a right to decide but at the same time because he had a right to decide kusiya u- zomwe amapanga za umenyeri ufuluzi ndikulowa ndale ifenso tili ndi ufulu opanga critique kapena opanga comment pa zimene anapanga chifukwa ife ndi amene tinamupasa mphamvu zimene zijazo ngati aMalawi ife amati- amatimenyera ufulu ife aMalawi what he did na- inalienated or inapanga taint all the work that he was doing because he then justified what APM was saying kunena kuti awa ndi andale awa akupangira izi izi izi olo zomwe aDPP amakamba so anasokoneza pamene paja komanso pamene paja anali ndi mwayi okhala ndi mphamvu zambiri pamene MCP inalowa mboma akanatha kumasusa bwino and you know kukhala kunena kuti munthu onena kuti wathandizira advocacy yake kuti anthu aja alowe then you continue doing that they might oppose you koma they can't touch you and sangaku you know ama amakususa kungokususira amaziwa kuti "Ah, munthu uyu ndi akunena zoona ndipo munthu uyu izi wakhala akunena for so my point is uh, he missed out on more important things on for something that just looked like cherius koma zinali zinthu zopanga so ndikulangizani inuyo kuzera mu mistake imene anapanga aMtambo ngati ma human rights advocate komanso ma NGO onse you need to be sa- stable you should be a person that st- has something they stand for and when you stand for something uh, it doesn't matter how long it takes it pays out you know it pays out utha kumatukanidwa kutakachitika kutantani but at some point it comes out musiye Kapito ndi CAMA yake ati musiye Kapito ndi CAMA ndizokhazo kanthu ndinaona kuti uh, institutions should be